elayi daba tunkara fɛn min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye a b'o la nka fɛn min ye kalandenw ye hmm. an sen dalen b'a senda nɔ na fɛn min kɔni ye mɔri ni kala ah. fɛn min kɔni ye kitabuw ye ah. ani fɛn min kɔni ye a ka fayidaw ye o livuru kɔni dogolen bɛ karamɔgɔ kaman kɔrɔ ah. a ma di maa ma nka fɛn min kɔni ye bilasirali ye an seko ye min ye an n'o kɛ n'an sigira kɛnɛ kan ah. fɛn min ye ala deli ye an k'an k'o kɛ k'a ɲini subahana wa taala fɛ ale min ye diɲɛ da mm. ka sanfara da ka dugukolo da se bɛɛ lajɛlen bɛ ala in de ye ah. ala k'an ka jamana basigi an ka jamana ala k'a ɲɛtaa sabati k'a ɲini alahu taala fɛ a k'a kɛ ciba kanu kama ah. muhamadu rasulula salalahu alehi wasalim a k'a kɛ muhamadu kanu kama fɛn min y'an ka jamana ye ala k'a basigi jamana jugu minnu bɛ yen n'u bɛ jamana buruja bamanju ani jamana eh, denw tɔɔrɔbaw ala ka tɔɔrɔ ala ka ɲani ka bɔ an ka jamana kan ala k'an ka jamana suma jamana den o den mm. i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya kɛ kelen ye an ka jɛ k'a ɲini alahu taala fɛ mali bɛ suma cogo min ah. ala k'o latigɛ e ko di a banna ayi e eh? fɛn tɛ eh.
n'i b'a fɛ ka kɛ kalanden jolen ye ah. i b'a daminɛ dɔɔnin dɔɔnin de ah. i tilala de n ma tila dɛ ah. o tuma an b'a ɲini an ka dɔnnibaaw fɛ minnu bɛ yen n'olu kɔni n'u kumakan lamɛnnen don minnu bɛ yen n'u ni ala ka di u ka dugawu kɛ jamana in ye fɛn min ye belebele belebele ye a camanba de bɛ jamana in kɔnɔ a camanba de bɛ yen minnu n'u ni ala ka surun a bilahi talayi n'u ye min ɲini ala fɛ ala bi sɔn o tuma an b'a ɲini an ka belebelew fɛ fɛn min ye asarafu asarafa ye ɲɔrɔnkaw ka belebele a ka dugawu kɛ jamana in ye belebele dalen bɛ bankɔni na usumani sherif madani aidara ya bani ah. a ka dugawu kɛ jamana ye dankɔrɔba dalen bɛ dugabugu ah. mohamed ba jara a ka dugawu kɛ jamana ye dankɔrɔba in bɛ yen dɛ ah. min ko k'a ni ala ka di mamudu diko a ka dugawu kɛ jamana ye belebele n ye n da sera min ma n da ma se min ma a bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ jamana ye bi ye juma ye maa o maa bɛ yen n'i bɛ kutuba kɛ maa o maa bɛ yen n'i bɛna ala deli bi u ka dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana in basigi ala ka jamana in ɲɛtaa sabati ala ka juguw malo ala ka jamana in sankɔrɔta jibi jakite jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn jɔn sedu n bala cogo bɛ di Bɔjabate ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvel horizon fasiriba n'o ye toguna a tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye toguna ko sigikun kɛlen bɛ ka jɛ ka fɔ ani kɛnɛba min kɔnɔ k' a na kɛ sababa ye CEDEAO a jamanakuntigiw fɛ sigi in kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye malidenw ye u tulo la kuma duman ma fɔ sabula CEDEAO jamanakuntigiw u ye kala turu yɔrɔ min u y'a turu yen ko kura o kɛra dɛ mm. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mm. fɛn min ye nin sigiba min n'a kɛra ganakaw fɛ yen akara mm. fɛn min kɔni ye sedawo jamanakuntigiw ye u taara ɲɔgɔn ye jamanakuntigiw u kɔni ka ɲɔgɔn ye o kɛlen bɛ zanni kelen kelen ye sabu fɛn min ye wo saba ye o bɛɛ fɔ ɲasinbe a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔfɛ mm. fɛn min kɔni ye maa caman ye i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔw la mm. i b'a ye k'a fɔ plasi kɛlen bɛ zanni kelen kelen ye sabula cɛ saba b'u jɛ mm. sɛbɛnnikɛla ko a ko sigi min n'a kɛra a bɛ tali kɛ burukina kunkanko kuma ah. mali ani laginɛ kunkanko kuma o de taara ni ka wɔgɔbɛ min b'a nafa o de ye mali ta ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sedawo jamanakuntigiw ye u ye ɲɔgɔn ye bɛnkan minnu ani kɔrɔfɔ minnu tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ mali kunkan u y'a bɛɛ lajɛlen ta ni k'a larawe mm. sɛbɛnnikɛla ko a ko u ye u y'a min fɔ o de ye k'a fɔ u bi jalaki bin fɛn min kɔni ye kudeta min n'o kɛra burukinabew fɛ yen mm. ko mali ka kɔlɔlɔ k'o de yɛlɛnna burukina la wa fɛn min ye burukina sɔrɔsiw ye k'u y'u ɲɛma da mali ma nk'o n'a ta bɛɛ Naamu. burukina kɔni a ma ɲangi Mm. sanction kɔrɔlen minnu dara ka da burukina kan Ahan. u tor'o nɔ la Ali. sɛbɛnnikɛla ko O de. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye an ka jamanaw ye Ahan. n'o ye CEDEAO jamanaw ye Mm. kɔlɔsi y'a jira CEDEAO jamanakuntigiw fɛ k'a fɔ Ah. coup d'Etat kɔni ɲɔ bɛɛ ka- bɛɛ la fɛ ka ɲɛ Ahan. o tuma fɛn min ye taabolo kura ani yɛlɛma de kan ka kɛ Ahan. min bɛ se k'a to dan ka siri coup d'Etat la Tiɲɛ. sɛbɛnnikɛla ko O de. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin sigi in ye kuma minnu n'o fɔr'u fɛ o de ye k'a fɔ olu kun sigin bɛ ka min kɔnɔ sanctions min n'u y'a ta Mali kama janvier kalo tile kɔnɔntɔn mm. san 2022 ah. wulikajɔ ka kɛ joona mm. Mali fɛ min bɛ se k'a to an ka taa CEDEAO deli an ka an kunkolo tiɲɛ ah. an k'an da duguma k'an kolonkolon baba kumandan i na hinɛ an na wa sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye CEDEAO ye mm. o ma kɛ o tuma fɛn min ye CEDEAO ye u kɛlen ka ɲɔgɔn ye u ye ɲininkali kɛ Mm. yala aw jɔnni kelen bɛ yen ni mali ye sɛbɛnni kɛ ka di aw ma k'a fɔ fɛn min ye transition ye mm. an b'aw deli de CEDEAO a y'a to nin na u ko k'o ma kɛ ah. o tuma mm. ni mali ma délai di mali ma maa ci ka taa ah. mali ma calendrier bila ka taa ah. olu fana ye sanction min ta u t'a wuli bi u t'a wuli sini a tɛ wuli dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye hakililajigin na CEDEAO a jamanakuntigiw mm. dimanche janvier kalo tile kɔnɔntɔn san 2022 u ye sanction girimanbaw de ta Mali kama koyi ah. Abuja Nigeria jamana kan mm. u ye kuma minnu fɔ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ye ah. frontières datugura sanfɛ ani duguma o dɔrɔn tɛ ah. Mali ani CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye wariko ye mm. n'o ye UEMOA ye ah. o wari bɛ bila yɔrɔ min o ye BCEAO ye u y'o da sɔgɔ k'o konnɛgɛ bila u kun o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u ko fɛn minnu ni fɛn minnu sen tɛ anbarigo la ah. o ye da dumunifɛnw ye petɔrɔli fura ani covid minɛnw ani fɛn min ye kuran minɛnw ye ah. ani taji minnu bɛna kɛ ka kuran baara k'olu sen tɛ anbarigo la n'o tɛ mali ka wari o wari bɛ BCEAO kɔnɔ u ye da sɔ a bɛɛ lajɛlen la o dɔrɔn tɛ banque wɛrɛw bɛ mali sen bɛ banque minnu sigili la i n'a fɔ fɛn min ye bidc boad mali nin bɔra nin bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko wa sanction k'a kana maya la koyi u y'a siɲɛ yɔrɔ min u y'a segin gaki o yɔrɔnin bɛɛ daw tugura sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min i ko bi fɛn min ye mali jamanakuntigiw ye olu fana ko n'aw y'an sanctionné an fana b'aw sanctionné sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye asimi goyita ye a fana ye sanction ta mm. CEDEAO aw ko ko balow ni fɛnw bi don ɛ eh, a ka foyi kana don an fɛ yan an ye da sɔ payi sɛbɛnnikɛla ko kodi aw ka foyi kana don mali jigi ka ɲi an bɛ taa jamana wɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko o min kɛra sababu ye ah. fɛn min ye CEDEAO jamana caman bɛ u ka balow n'u ka dunfɛnw kɔni o tolilen b'u bolo minan kɔni zɔnzɔnlen de bɛ frontière la taafan tɛ nafan tɛ kɔngɔ bɛ ɲini ka CEDEAO jamanaden dɔw fa minnu bɛ ni olu ka minɛnw ni mali taa minɛn ta olu fɛ ka na sabula olu ka sɔrɔba bɛ na sɛbɛnnikɛla ko kolonɛli asimi goyita a ko CEDEAO jamanakuntigiw ma ah. aw yɛrɛ fɛta ye min ye délai min n'o ka d'aw ye ah. a y'o fɔ an ye o tuma n'o bɛ bɛn an ma an bɛ sɔn o ma n'an b'a fɛ dɔ ka fara o kan ah. an bɛ dɔ fara o kan nka anw ye kuma ko fila kɛ aw ma kuma fɔlɔ o tuma an yɛrɛ fana ka dɔ fɔ ten sɛbɛnnikɛla ko bɛn b'a ko min na dɛ CEDEAO kɔni dara sanction in kɔni k'a tɔ sinsin k'a fɔ fɛn min ye mali ka sanction ye a b'a nɔ la wa sigi kura bɛ kɛ don min o kuma ma fɔ Ayi. o tuma fɛn min ye ala farankan de ye sa an Ɔhɔ. b'o de ɲini Naamu. ji ka jigin CEDEAO jamanakuntigiw ka to la Ɔn. n'o tɛ k'a fɔ ko nin don nata in na Ɔhɔ. ko CEDEAO jamanakuntigiw bɛna ɲɔgɔn ye Ah. o ma fɔ fɔlɔ Ah. kunnafoni filɛ nin ye Naamu. an ye min zalo ka bɔ nouvel horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔn sedu ne bɛ n tigɛ don A don. le pays jamana fasiriba n'o ye isa jigiba Mm. isa jigiba a ko eh, gɛlɛya mun taara ka mali sɛgɛrɛ jɔn sedu mali dɔrɔn tɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ni- i i niyɔrɔ sɔrɔ nin ko in na Mm. fasiriba ko Tɔhɔ. a ko min ye mali minisiri ye n'o ye ablayi jɔpu ye mali ni jamana wɛrɛ cɛw ko ɲɛnabɔli ma mm. jɔn sedu a bɔra ni ka tigɛnɔbila kɛ mm-hmm. min ye sariya kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ta jɔn sedu min ye an ka jamana donni ko ye mm-hmm. fasiriba ko mm. a ko ka don mali kɔnɔ i n'a fɔ kunun mm-hmm. a ko o dabilala min ye an ka jamana ni maa min bɛ don sa ɛ k'i na visa ta dɛ Fasiriba ko a ko ablayi jɔpu ale ni an ka jamana ɲɛmaw jɔn sedu u y'u sigi ne ka jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ lawale la maaw tun bɛ na nacogo bɛɛ lajɛlen n'an ka jamana in kɔnɔ baasi t'u la e nɛrɛ t'u la a ko o dabilala mali bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ jɔn sedu min ye an dɛmɛbaw ye an bolo di ɲɔgɔnmabaw an ni maa minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ka lasigidenw b'an ka jamana in kɔnɔ a y'u bɛɛ lajɛlen wele ka kum'u fɛ a ko mhm. maa maa n'o de kɔni bɛ don an ka jamana in kɔnɔ mhm. jɔn sedu min kɔni yamara sɛbɛn i b'o ta n'o ye visa ye mhm. o tuma visa laɲini i b'o boloda mali ka sɔn walima mali ka ban o tuma o bɛ tali kɛ laɲini kɔnɔna la fasiribaa ko maa minnu welela n'o ye lasigidenw ye k'u ladɔnniya bɛɛ lajɛlen ye mali ka sariya lamɛn u y'a jira k'a fɔ ni mali ye sariya mun ta jɔni seyidu siga kɔni t'a la a wajibi a batoli wajibi olu bolo mm. fasiriba ko min ye abilayi jɔpu ye mm. a ye hakilina mun ta waati tɛmɛn'o la min ye faransikaw ka lasigiden mm-hmm. ni k'o gwɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'o ma dogo maa la dɛ mm-hmm. fasiriba ko mm. o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye barikani ye mm. jɔni seyidu ni ka kangari gɛlɛn d'u ye u ka pankurun min ye munumunu salo boloda an ka jamana kɔnɔ mm-hmm. min janko ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ mm. min y'o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jɔni seyidu min kɔni an ka jamana ye mm. u k'an bonya n'o ye faransikaw ye burujali ni kumalankolon min bɛ ka taa ka mali sɛgɛrɛ o ka dabila mhm. fasiriba ko mm. o fana maa tɛmɛ ka bɔ yen min ye an ka jamana lakanako ye mm. jɔni seyidu maa minnu bɛ k'u labɛnnen bɛ jamana dɛmɛni la jɔni seyidu o tuma ko mali fana labɛnnen bɛ fasiriba ko maa minnu labɛnnen tɛ o tuma k'u bɛ se k'u yɛrɛ ta min ye abilayi jɔpu ye a ko min kɔni lasigidenw ye maa o maa ko de kɔni bɛ don an ka jamana kɔnɔ waati n'a nataw la k'a daminɛ kunun kalo tile saba fo ka taa fo don min na sariya in wulila i tɛ don jamana kɔnɔ bilen n'i ma visa laɲini kɛ a ka d'i ma walima jamana k'i ban fo tan kunnafoni filanan ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ isa jigiba ale ka sɛbɛnni don bɔ jabate bɔɲɛ bɔɲɛ laban ye boli ye siga t'o la ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant o don fasiriba n'o ye abilayi jara ye nin ye abilayi ka sɛbɛn ye abilayi jara ko a ko fɛn min kɔni ye mali ni faransi a jɛ a kɛlen bɛ patikolonbajɛ ye faransi mangoyalen bɛ i b'a fɔ laharaba mm. an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye faransi ye mm. a e ko sɔɔni sɔɔni u tɛn'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u yɛrɛ ye wa sabula fɛn min ye kunnafoni minnu ye olu jɛlen bɛ mm-hmm. faransi masakɛ n'o ye emmanuel macron ye a yɛrɛ a da dilen bɛ i b'a fɔ bobo hmm? o tɛ koyi asimi ye bolokuru min susu a jaki la o kɔni o ɲɛnamini b'a nɔfɛ hali bi sɛbɛnnikɛla ko a ko mali ni faransi cɛ kuma gɛlɛyara abilayi jɔpu ye minnu fɔ i da maga dɔw la n tɛ segin o kan nka min kɔni jɛlen bɛ hmm. bɛɛ tile tɛ mali ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ sabula fɛn min ye kolonɛli asimi goyita ye a kalikan don mali bɛ se ka bɔ faransi ka jɔnya la cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko o wale n'o baara min daminɛna ah. faransi kɔni maloyara yɔɔsɔ mm. sabula an bɛ don min na i ko bi kuma ma sɔrɔ u da ah. kuma min n'a bɛ faransi faamaw da o de ye k'a fɔ désengagement de la france ah. o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an m'an seli an m'an sen bɔ a la u ka taa sɛbɛnnikɛla ko o de a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ah. asimi m'u gɛn koyi hmm. asimi ko de a ka kɛ mali ta kɛcogoya a ka ta mali ka dabada ma n'aw tɛ se k'o kɛ ah. o tuma a y'a ka minɛnw da bi su aw la de u tɛ se ka wuli sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ faransi ka denw yɛrɛ u tɔɔrɔla faransi population tɔɔrɔla a politisiyɛnw majorité droite Mm. centre ah. fɛn min ye faransɛw ye u ka bon u yɛrɛ bolo a ah, fɛn min kɔni y'u ka jama n'u ka yaada mm. kaman kelen karila wabaw kolonɛli asimi goyita fɛ sɛbɛnnikɛla ko o min kɛra fɛn min kɔni ye sigiw ye o daminɛna faransi fɛ mm. a n'a dɛmɛbaa minnu bɛ erɔpu jamanaw kan min bɛ se k'a to u bi taa cogo min ka bɔ mali la ah. k'a sɔrɔ u tɔ ma malo sabula an filɛ taa cogo min na n'an tora taa asimi b'an malo dɛ a b'an malo kosɛbɛ o tuma ah. fɛn min kɔni ye cɛkɔrɔba ye ah. n'i sɔmina ɲɛnamini na i b'i sigi o tuma fɛn min ye fɛɛrɛ ye an k'o kɛ ah. an k'an da kan sɔrɔ min bɛ se k'a to fɛn min kɔni ye diɲɛmaa ye o kana jɔ an na an ka malo kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye février kalo tile tan ani wolonwula a n'a tile tan ni seegin Bruxelles kaw fɛ yen sigiba dɔ bɛna kɛ o ye farafinna a a ɲɛmaw ye ani europe ɲɛmaw u bɛna hakilina falen kɛ nka san'o cɛ fɛn min ye faransi jamanadenw yɛrɛ ye u ka assemblée nationale kɔnɔna na fɛn min ye emmanuel macron ye don o don mm. jean yves le drian florence parly don o don député minnu bɛ yen olu kɔni u da ti k'a tiɲɛ na fiyewu u bɛ k'u dɔgɔya k'u lagosi mm. k'u tɛgɛ luma mm. sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye faransi faamaw ye u malolen bɛ bi dimi belebeleba ah. mali y'o don faransi la asimi goyita n'a ka cɛdenw ah. u ye faransi sigi a lebu kɛnɛ kan mm. o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ faransi malola sabula kabi diɲɛ kunun k'o fɔ bi ah. maa ma faransi ambasadɛri gɛn tileganbilen fɛ ta k'a malo yoko i b'a fɔ n t'a si dɔn sɛbɛnnikɛla ko maloya fɛ y'a dɔn ni tubabu maloyara a bi bilen coyi coyi coyi i b'a fɔ ntɔnkɛ mɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye joel meyer ye a maloyalen yɔ kɔ ah. se t'a ye jigiya t'a ye ah. a bi kasi ah. ka malo bɔ a kunna baarakɛlaw bɛ ka malo bɔ kunna tɛgɛrɛ f'a kun ko n'a ta bɛ a malolen taara sɛbɛnnikɛla ko mali hakili ka to nin na fɛn min kɔni ye faransi ye mm. u bɛna labɛn de kɛ jamana dɔ bɛ mali dafɛ k'u b'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ gawo u bɛna taa yen niger eh, niger niger u ka teliya sɛbɛnnikɛla ko o de Niger taali bɛ ka labɛn ɔhɔn sabula Florence Parly yɛrɛ mm. a ye wulikajɔ kɛ arabadon ka taa Niger u ka base min bɛ ka taa yen lajɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Faransi ye mm. minɛnbaden minnu n'u y'a doni ka na an ka jamana kɔnɔ san da kɛlɛ ma kɛ Faransi fɛ ah. jamana juguw ma fa mm. terorisiw minɛn sanna ka d'olu ma olu ka jamana buruja ah. anw ka armée janfara ah. mugu jugu bi don u ɲɛ armée cɛw bi bi bi duuru kɛmɛ kɛmɛ fila fɛn min kɔni ye Faransi ye a bɛɛ lajɛlen ye Faransi de anw ka jamana a kɛlɛdaga ah. a bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ kaburubilen ye ala ni faransi ka janfa n'u ka dannajuguya sɛbɛnnikɛla ko asimi goyita ko ça suffit mm. dɔ kɛra ah maliden tɛ sa bilen ŋanaŋana na mm. mali sɔrɔdasikɛ tɛ to bilen ŋanaŋana la o tuma fɛn min ye mali ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o bi kɛ o tuma mm. fɛn min ye faransi ye u ka bazi min bɛ gawo bazi in wulitɔ don gawo yɛrɛ ni nizɛri man jan o an bɛ sira di u ma u ka t'u ka bazi sigi nizɛri sabula u ko ah. fɛn min ye sahɛli jamanaw ye terrorisme kɛlɛ ah. u t'o dabila saheli jamanaw kan ah, nka fɛn min kɔni ye mali ye hmm. u bɛna mali ye k'o to yen o juguw bolo ni o min ye mali sɔrɔ ah. ko mali yɛrɛ y'o laɲini sɛbɛnnikɛla ko mali kɔni n'i y'a senkɔrɔma cɛ a bolo bi ala bolo mali ti bin sabula fɛn min ye teriya sira ani namaya sira kura minnu bɛ mali bolo mali arme ye fanga kura minnu sɔrɔ siga t'a la kolonɛli asimi goyita n'a ka cɛdenw u bi malidenw kunaba kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔn sedu ne bɛ n tigɛ don a don l'indicateur du renouveau mhm. fasiriba n'o ye eh, bala sumayila tarawele bala sumi a ko jamana minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye mohamɛd ali bacili jɔn sedu a fana kuma mɛn mhm. bacili ko min ye arajoso dɔ ye jamana in kɔnɔ mhm. a y'a yira k'a fɔ e barodasigi dɔ la mhm. a ko kuma min b'ale kɔnɔ mhm. jɔn sedu f'a k'a fɔ joona joona sabu a tɔɔrɔlen bɛ a ko mali bɛ janfa jugu min kɔnɔ ko cɛ nɔ tɛ muso tɛ faransi don a ko an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan fasiriba ko mhm. mohamɛdi ali bacili bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ye a ka kuma gɛlɛnfɔ ye bacili a y'a yira k'a fɔ ale kɔni labɛnnen bɛ fɛn o fɛn bɛ bɔ nin ko in na a labɛnnen bɛ n'a ye o kuma min b'a kɔnɔ a b'o fɔ a bɛ min dɔn a b'o fɔ fasiriba ko mm. a ko n'i ye jateminɛ kɛ maa dɔw ye sɛgɛsɛgɛli boloda janvier kalo tile tan ni naani ka taa bila tile tan ni wɔɔrɔ mm-hmm. min ye san 2022 in kɔnɔ mm. groupement d'intérêt scientifique des statistiques jɔn sedu min ye o wulikajɔ ye mm. i b'a ye k'a fɔ u ye malidenw ɲininka mm-hmm. malidenw aw minnu bɛ aw ka jamana kɔnɔ aw ka jamana ka di aw ye mm-hmm. faransikaw minnu nana k'u bɛna aw ka jamana bɔ terosiw bolo mm. ni k'aw ka jamana lafiya ka lakana sabati aw fɛla ko ye mun ye faransi ka toli la ko maa kɛmɛ o kɛmɛ maa naani de ko ɛɛ k'olu bɛ faransi ko la maa bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔ o ye faransidenw ye ko faransi ka taa payi fasiriba ko mhm. min ye momɛdi ali bacili ye a ko nin ma bali ale la ale sigilen bɛ ni nin ye mhm. jɔn sedu k'a da kan min ye faransi bɛ na don in kama min ye bamanciya wale n'o ye terrorisme o tun waralen bɛ an ka jamana in kɔnɔ faransi bɛ na don min na françois hollande ale tile la mm. min ye faransi u nana an dɛmɛ a mm. k'o ma dogo maa la k'o kɛra nka min ye faransi ye ka sira da mm. mali kɛlɛkɛcɛw ɲɛ k'u tɛ don kidali ko kabini o don ko mali janfara hmm. fasiriba ko min ye faransi ye a nakun ye min ye o ma ɲɛnabɔ faransi nakun ye min ye ka jadisiw kɛlɛ o ma ɲɛnabɔ jɔn sedu o kuma k'u ka baara ma ɲa hmm. n'i dun welela baara min kama n'o ma ɲa mun tora bilen i ka segin kɔ fasiriba ko Hmm. Mohamed Ali Bacili min ye sɔrɔsi maa ba duuru barkhane kɛlɛkɛcɛw an ka jamana in kɔnɔ ah. n'i ye terosiw lajɛ faransi yɛrɛ de y'a bɔ a da kɔnɔ min ye terosiw k'u tɛ tɛmɛ maa kɛmɛ saba maa kɛmɛ duuru kan ko kɛlɛkɛcɛ ba duuru bɛ se ka dɛsɛ o la cogo di ni janfa tɛ yen mhm. fasiriba ko mm. min ye mɔmɛdi ali bacili ye mm. a ko e faransi n'a kun sago ye terosiw ka ban an ka jamana in kɔnɔ ɲankuma sɔrɔ an bɛ sira wɛrɛ kan mm-hmm. nka ko faransi fɛla ko t'o ye dɛ mm. min ye faransi ye jɔn sedu e fasiriba n'o ye bala sumayila tarawele mm. a ko maa min ye terosimu don mali kɔnɔ mm-hmm. e k'o bɛ fɛ abada terosimu ka ban de sabu min ye mali kɔrɔnfɛbolo ye mm-hmm. jɔn sedu e, petrɔli minnu bɛ yen mm-hmm. dugujukɔrɔ nafolo minnu bɛ yen faransi sigilen bɛ k'a bolomada k'a jigi da o kan ni jamana in sumana mm. o kuma min ye malidenw an hakilina wɛrɛ t'an yɛrɛ ye o kuma faransi k'an ka jamana ɲaami k'an ka jamana buruja o kuma an k'an wasa sɛmɛ olu la Fasiriba ko mm. min ye momɛdi ali bacili a ka kumakan na a y'a yira k'a fɔ mm. siga kɔni tɛ min na min ye malidenw tun ye miliyɔn saba ye waati min na faransi dɔngɔ n'a sɔngɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ an na mm-hmm. modibo keyita ale tile la mm. nka bi kolonɛli asimi goyita tile la mali population ye miliyɔn mugan ye o kunu hakili ani bi hakili ko kelenw tɛ o kunu kalankɛbaaw ni bi kalankɛbaaw kelenw tɛ o kunu mali ani bi mali ko kelenw tɛ o kuma ko bi mali k'an ye hakilina kura sɔrɔ Bacili ko min ye faransi ye mali bɛ se ka disi da a la ni ka sebaaya sɔrɔ sabu min ye k'an kɛ namugulasogo ye o kuma ko banna min ye mali ɲɛmaa minnu bɛ yen u bɛ ka hakilina minnu ta ka faransi sɛgɛrɛ o kuma k'a b'a la bi f'a kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don bɔ jabate ni sɛbɛ y'i ka foroko ye ni yiri m'a dɔn wa b'a dɔn jibi jɛ ka pub k'aw ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamako kafo jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jean sedu n bala cogo bɛ di bɔ jabate ne bi n tɛgɛ don min bɔ nin sɛbɛn ye an ko min ma le soir de bamako fasiriba n'o ye laaya jara ye mm. nin y'a ka sɛbɛn ye ani elhaji mamadu gaba u jɛra ka nin sɛbɛn kɛ a ko fɛn min ye mali armée a bɛ ka yɛlɛ sanfɛ n'i y'a mɛn tubabukan na monter en puissance a ko fɛn min ye mali armée ye a bɛna kɛ fitinɛ yeelen ye mm. sabula fɛn min ye cɛ fila ye o kunkolo foto bɛ sergei lavrov ani colonel sajo kamara fɛn min ye russie ka coopération a fisayalen bɛ mali ma mm. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kuma min n'i bɔra k'a fɔ mm. faransi dɛsɛra faransi n'a dɛmɛbaaw dɛsɛra mm. mali arme a ye wulikajɔ daminɛ janko anw ye sira kura min bɔ mali ni irisi cɛ an bɛ don min na ko bi o kɔni o sira fisayalen bɛ mali ma sɛbɛnnikɛla ko accord de défense coopération malienne ah. min n'a kɛra faransi ani mali ni ɲɔgɔn cɛ a kun tɛ bilen a kan ka fara ka fili sabula fɛn min ye mali ani irisi ye bɛnkan min bɛ yen n'i y'a mɛn tubabukan na ah. axe air sol ah. o de ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye sankolo ni dugukolo cɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔlɔsilen bɛ mali arme fɛ bi ah. k'o sababu y'a kɛ fɛn min ye rusiw ka technologie an'u ka satellite ah, u y'a bila mali ka bolo kan awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye faransi mm. a ka ŋaniya juguya ani a kɛlen bɛ k'a bolo doni min k'a kɔnɔ fɛn min kɔni ye wale juguya ye k'o kɛ jamana na mm. a dɛgɛ yɛrɛ a sisi bɛ bɔ faransi yɛrɛ da sabula kɔlɔnjugu jiri bi kari a yɛrɛ kɔnɔ minisiri min bɛ yen n'a bɛ sɔrɔsiw ka koɲɛ kunna fɛn min ye kolonɛli sajo kamara ale ye wulikajɔ ni baara minnu kɛ waati laban in na kolonɛli asimi goyita ka yamaruya kɔnɔ a fusayara 2020 ka na bila 2021 na mm. kow tun bɛ siga la nka 2021 ka don 2022 kɔnɔ fɛn min kɔni ye kɛnɛ y'a farala mali ni irisi ni ɲɔgɔn cɛ k'a fara pan mm. sabula fɛn min ye aransɛyima ye k'a di sɔrɔdasiw ma fɛn min ye fɛn o fɛn n'o ye sɔrɔdasi ye n'i ye mouvement kɛ mali territoire kan eh, eh, eh, sajo sigilen ɲɛ b'i la han minisiri ɲɛ b'i la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kolonɛli asimi goyita ye a sigilen bɛ kamera la ko o ko bɛ yen n'o ye ko ɲɛnama ye n'o bɛ kɛ mali teritwari kan a kɔlɔsilen b'a fɛ sabula fɛn min y'an ka sɔrɔdasiw ye u kɛlen bɛ k'u ka dagaw sigi cogoya min na k'u ka fɛɛrɛw sigi cogoya min na maa si tɛ se ka mali teritwari gan k'i ma ye maa si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ kɛ mali teritwari kan n'i ma ye o de y'a to fɛn min ye minisiri ye a ko faransi ma fɛn min ye a ka sɔrɔsiw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ baara kɛ n'a bɛ doroni wuli mali jamana kɔnɔ 36 heures à l'avance a ka a ka yamaruya ɲini fɛ 36 heures o ye tile joli de ye
a a bɛ dɔɔnin bɔ dɛ 24 heures o tɛ tile kelen ye a o tilancɛ o ça va ça va faire 36 heures tile kelen ni tila sɛbɛnnikɛla ko tile kelen ani tila a b'o de kɛ sani fɛn min ye yamaruya o ka d'a ma a bɛ demande ci minisiri ma ni minisiri ye yamaruya di o tuma a bɛ sɔrɔ ka doroni pan n'o tɛ faransi ka doroni tɛ se ka pan mali la avion kɛrɛbɛtɛ wa fɛn min ye faransi ka blindéw ye an'u ka mobili minnu bɛ patrouille kɛ a si tɛ se ka bɔ a nɔ na ni mali ma yamaruya di sɛbɛnnikɛla ko faransi kɔni a binna yɛrɛ de ka jan kɔnɔ ah. u donnen bɛ gara de kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye mali faama kuraw ye kow yɛlɛmana hali mali sɔrɔdasiw fanfɛla na ntingintan ka fɛn o fɛn bɛ yen n'o tun bɛ arme kɔnɔ ah. u bɛ ka fu siri o da la ah. dɔɔni dɔɔni sabula fɛn min ye dɔgɔkun furancɛ in na kunnafoni bɔra ka bin general gamu k'u y'a gwalon ka bɔ a nɔ la ɛ gamu kelen gamu kelen hmm. sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye desanburu kalo tile bi saba ni kelen dekɛrɛ bɔra ka bin ah. kolonɛli asimi goyita ale yɛrɛ de y'a tɛgɛnɔ bila general gamu hmm. n'i y'a ta k'a lajɛ sɔrɔdasiw ka jɛkuluba dɔ bɛ yen u ko min ma inspection de l'armée o kɔni ye k'a fɔ sɔrɔdasi kulu fɛn o fɛn bɛ yen i kɛra maa o maa ye n'i ye finitigi ye ah. k'i kɔlɔsi ah. ka kunnafoniw kɔlɔsi sɔrɔdasiya baara taacogo k'a kɔlɔsi jamana a bɛ nafolo min don sɔrɔdasiya la k'a bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi renseignement sɔrɔsiya gundo ah. a bɛɛ lajɛlen kun jɔyɔrɔ tara ka di gamu de ma ah, ah. jɔyɔrɔ in a bilara la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye generali gamu ye cɛ duman don sabula a delila ka rébellion kɛ san 1990 91 o wulikajɔw olu kɛra a nana laban hmm. fɛn min ye kɛlɛ caman ye k'o kɛ don min na mnla nana wuli an ka jamana kama o y'a sɔrɔ amadu tumani ture ale bɛ fanga na a ye dannayaba de da elaji gamu kan a ka fara jamana arme kan min ye kɛlɛ ye k'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko gamu ye kɛlɛ caman kɛ a ye kɛlɛ caman se sɔrɔ nk'a kelen tɛ sabula mm. mali armé o de dalen b'a kan ale de bɛ ɲɛfɛ tɔw kɔni olu bɛ ka baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye general gamu ye i bɛ se k'a f'i t'a fɛ nka k'a fɔ sɔrɔdasi cɛ duman tɛ i ye nkalon tigɛ k'a fɔ a tɛ sɔrɔdasiya ɲɛdɔn i ye nkalon tigɛ k'a fɔ cɛŋana tɛ i ye nkalon tigɛ nka sɛbɛnnikɛla ko jamana bɛ dabolo min kan n'i kɛra sɔrɔdasi ɲɛma i kɛra cɛŋana ye taabolo dɔw bɛ yen n'i yer'o la i bɛ ɲangi sɛbɛnnikɛla ko ɲangini o de bɔra kolonɛli asimi goyita yɔrɔ fɛn min ye jenerali gamu ye k'a gwalo ka bɔ a nɔ la dɔw ko a ko fɛn min ye jɔyɔrɔ min n'a bilara la a bɛ san damadɔ bɔ yɛlɛma kuraw kan ka kɛ min bɛ se k'a to maa wɛrɛ ka na mm. sabula yɛlɛma yɛlɛma o de bɛ ŋɔmi diya takula bann'o ma o fankelen jara nka maa caman kɔni y'a jira kɛrɛfɛ k'a fɔ fɛn min ye jenerali gamu ye a ye filiba de kɛ waati laban in na fili min kɔni n'o ma bɛn kolonɛli asimi goyita yɛrɛ ma fiyewu sabula banbaanci minnu bɛ yen n'o ye mali jugu ye minnu b'a fɛ mali ka tila u ko min ma cadre stratégique permanent gamu kɔni a faral'o maaw de kan olu dun bɛ mali juguya la sabu azawadi ko kɛlɛ olu b'o de la o tuma fɛn min ye kolonɛli asimi goyita ye a ye ɲininkali minnu kɛ a n'a ye hakilina minnu ɲini kan jɔlen ma sɔrɔ a da o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ siga donna gamu la an tɛn'i bɔ sɔrɔsiya la nka mali armée a gundo min b'i bolo i b'a jɔyɔrɔ min na ni mali armée gundo bɛ yen ah. n'a kuma bɛɛ lajɛlen bi fɔ yen a gundo bɛɛ lajɛlen bi fɔ yen i se min b'o la o tɛ dɔwɛrɛ ye jɔyɔrɔ min bɛ yen n'o ye inspecteur général ah. des services de l'armée a wulila ka bɔ yen maa wɛrɛ bilara a nɔ la colonel asimi goyita fɛ sɛbɛnnikɛla ko nin b'a yira k'a fɔ hmm. fɛn min ye maliko ye n'a wulila ah. maa si den kelen t'i to yen i kana fiɲɛ don maliko la maa si tɛ mali sanjɛ asimi tɛ mali ni sanjɛ sajo tɛ mali ni sanjɛ gamu t'a ni sanjɛ maliki jaw t'a ni sanjɛ modibo kɔnɛ kɛrɛbɛtɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fiɲɛ kura cira mali kɔnɔ sabula nin kolonɛli denmisɛnnin ninnu a b'i kɔnɔ k'u bi siran fɛn o fɛn ye u ja jɔlen b'o ɲɛ ko o ko bɛ yen n'o bɛ se ka mali bɔ nɔgɔ la u bɛ k'o de kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le soir de bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la an ta an ta o laban ye boli ye siga t'a la l'indépendant fasiriba n'o ye dawuda sangare dawuda a ko an ka taa urd kɔnɔ jean sedu min ye urd ye e parti kelen ɲɛmaa fila aa a ko a dɔ bɛ dɔ la dɔ ta ye nkalon ye fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye ala ma hinɛna sumayila sise sumayila sise ale fatura desanburukalo tile mugan ni duuru san 2020 o kɛra a ko k'a daminɛ don na ka na bila bi la min ye sumayila su kɔni ye a tɛ ka lafiya ah. sabu wulikajɔ min bɛ ka k'a ka tɔn fɛ jɔni sedu nin tɛ maa nimisi wasa hmm. min ye farafarali ye hmm. buruja ɲɔgɔn neni jɔni sedu o de bolodalen bɛ tɔn in kɔnɔ a bara ta sumayila ma tɔn in sigi ni nin hakilina ye dɛ hmm, ɲɔgɔn dɛmɛ bonya ni karama an ka ɲɔgɔn makoto ni ka politiki baara kɛ an ka jamana in kɔnɔ o don dɛ jɔnsedu mhm. fasiriba ko sumayila bɛ fatu waati min na mhm. maa min kɔni tun ye premier vice président ye o de ye professeur salifu sanogo ye ale kɔni tora min kɔni camancɛ fanga ɲɛmaaya la mhm. yanni u bɛ congrès kɛ o de sen fɛ jɔnsedu maa dɔw kɔni wulila ni k'a yira k'a fɔ ko waati dɔ kuma sera o tuma an k'a lajɛ sa an ka congrès dɔ kɛ ni tɔw y'u ban an k'an ta boloda olu y'u ta boloda mhm. jean sedu o de kɛra kalo tɛmɛnen n'o ye janvier kalo tile tan ni wɔɔrɔ o tuma maa min taara ka kɛ olu ka ɲɛmaa ye o de ye parti yɛrɛ 14e vice président gɔɲɔ kulubali e eh?
e eh? gɔɲɔ kulubali kelen kelen de kolokani 14e vice président urd président ya o kɔni e o taara anw fɛ yen kolokani ɛ ɛ clan 2 il y a clan 1 il y a clan 2 Eh jɔn ye clan 1. Eh, eh, professeur Saliku kɛ. Clan, clan 2 gɔɲɔ. Eh, gɔɲɔ c'est mon grand frère. Kana kɛ clan 2 fɔlɔ dɛ. a ɲɛ ɲini fasiriba ko jean sedu min ye gɔɲɔ n'a jɛɲɔgɔnw ye a olu kɔni y'u ka congrès kɛ mhm. min ye congrès a kɛra hɛrɛ kɔnɔna la gɔɲɔ kɛra ɲɛmaa ye o waati kelen kɔnɔ mm. professeur saliku a n'a jɛɲɔgɔnw ko o tuma ko baara min bolodara e kalo tile tan ni wɔɔrɔ gɔɲɔ n'a ka jamaw fɛ ɛɛ k'olu kɔni tɛ kala don ɲɛna ka bɛn n'o ye o tuma k'u ye fɛn dɔ kɔni kɛ min tɛ urd ka hakilina ye u ko yɛrɛde ka hakilila n'o sera waati waati ko tɛ dugu maa la parce queba ko min kɔni olu ka kɔnkɛɛrɛ yesiri ko de bolo dalen bɛ sibiri nata ala ma kisila ni tɛ ɲuman ye o ye saliku fa o ye fanla ye ki e sa sa don h e bɛ fɛ ka mun fɔ la c'est mon bon papa a baara tɛ kumacogo dɔn dɛ i tɛ urd la i ta ye kunnafoni lase ye min sɛbɛnnen b'i ɲɛkɔrɔ fɔ dɔrɔn c'est mon bon ami i k'i c'est mon bon papa i k'i senmɔ nin ko in na et gɔɲɔ c'est mon bon grand frère eh, i k'i senmɔ nin ko in na misitigiw yɛrɛ dama ka kɛlɛ don jean sedu hmm. min ye clan eh, professeur saliku sanogo ye olu ka fanfɛla ko min kɔni ye réunion extraordinaire dɔ bolodalen b'olu fɛ min ye bureau politique national fɛ hmm. jean sedu ko bɛna boloda sibiri don n'o ye sinikɛnɛ ye o tuma k'olu ka ɲɛmaaw bɛna ɲɔgɔn ye min kɔni ye CRES ye badalabugu kulu sanfɛ jean sedu k'u bɛn'u da don u ka tɔn ko kuma na min kɔni u ka jamana ɲɛmaa kalafiliko ye mm. maa min kan ka kɛ urd ka cɛbɔ ye mm-hmm. maa min kan ka kɛ président kura ye mm. min ye sumayila sise ale fatulen kɔfɛ mm-hmm. k'u bɛn'u da don bɛɛ la fasiriba ko n'i y'a lajɛ min kɔni o kuma ye mm. o tun bɛ maa min bolo ni k'o fɔ k'o nugu mm. o de ye honorable eh, dawuda eh, musa kone ye ale 7e vice président ye min kɔni ye u ka hakilinaw ye mm. u y'a yira k'a fɔ maa o maa ko de bɛ fɛ ka kɛ urd ka cɛbɔ ye mm-hmm. dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ye eh, tɔgɔ fɔ yɛrɛ kɛra dɛ maa minnu bɛ yen n'u kɔni bɛ k'u kan kɔrɔta k'u bolo kɔrɔta k'u bɛ fɛ ka kɛ URD ka cɛbɔ ye eh, kalafili nata la Maître Denba Tarawele section commune 6
Assane Diallo
Assane Diallo section commune 1 Assane e b'o dɔn wa ne t'o dɔn moi je le connais pas aha ne tɛ maa si de dɔn nin na ee an ka taa sa docteur eh, Madu Diallo e tɛ ne kɔrɔkɛ dɔn ne Denba ɛɛ eh.
ɛ n'o de fiye e commune six mɛri kɔrɔ l'ancien ministre là ne tɛ politiki la l'avocat là ne tɛ politiki la ɔ jean sedu e ko madu jalo madu jalo le jeune bouillant docteur madu jalo section kati il mérite e kati kati m'o fana fɛ han honorable modibo dumuya modibo dumuya section kati kati m'o fana fɛ katika don o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen ah. min ye eh, pascal tarawele pascal tarawele section kulikoro kulikoro n t'o dɔn maître abdul wahab berthe berthe section sikaso sikaso mamadu igor jara mamadu igor section segu e ye n den ye n b'o fɛ adama mayiga Waha. section san n t'o dɔn docteur bubu sise Bubu Sise. section mopti ninnu bɛɛ de ko k'u bɛ fɛ ka kɛ urd ka kandida ye e bubu u filɛ nin ye dɛ lahawla wala kuwata e a ɲamina sa koyi jean sedu ne ka maa min bɛ kandidaw la Ah. a bɛ maa duuru bɔ a bara ta n y'a fɛ k'i k'i tɔgɔ dɔn politiki la koyi n sen tɛ politiki la n da t'a la i tɔgɔ dɔn dɛ i tɔgɔ dɔn e ne ka maa duuru han
aa e y'a ɲamina bamanan ɲuman kana i tora la saw ɛɛ n k'i tora la n ko ne bɛ sigi k'u lajɛ ɛɛ o da ka di la dɛ o da ka di la jean sedu fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na ni maa minnu tɔgɔ fɔlen filɛ u ka kan k'u labɛn yanni urd a bɛna wolomali kɛ ni k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ tɔn yɛrɛ bɛna bɛn maa min kan jean sedu o tuma k'u bɛna bɛn de kɛ sigi kɔnɔna la ni k'o tigi sugandi k'a kɛ ni bɛn ni kelenya ye a kana kɛ ni wɔyɔ ye a kana kɛ ni kɛlɛ ye min ye professeur saliku sanogo ye a ko siga kɔni tɛ min na olu ka tɔn sumayila fatulen kɔfɛ ko tɔn in tɛ farafara tɔn in o kuma ka gili don bɛɛ o tuma tɔn in hakilina min b'a la politigi baara la an ka jamana kɔnɔ o tuma ko a ni farafarali man kan min kɔni sumayila ale ka sokɔnɔmaw ye jean sedu fasiriba y'a jira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na olu ka hakilina bɛ professeur salifu sanogo ka fanfɛla la famille sumayila sise fasiriba ko madame sise asan tarawele ee famille bɛ bɛɛ fɛ parti kɔnɔ koyi la famille avec tout le monde ahan oui je t'informe d'accord nka min bɛ yan ah. an b'an wasa don o la oh. sabu n tɛ politiki la sɛbɛnnikɛla y'o de fɔ fasiriba ko jean sedu min ye sumayila sise a ka denbaya ye a ko siga kɔni tɛ min na u hmm. yera min ye professeur saliku sanogo a ye maire vemu kɛ u yer'o kɛnɛ kɔnɔna la hmm. o bɛ fɛn dɔ maana min ye professeur saliku sanogo ye a y'a yira k'a fɔ hmm. min kɔni urd k'u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ jean sedu janko u bɛ se ka bɛn ko la sabu farafarali o tuma k'u ka hakilinaw tɛ sabati abadaw kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ dawuda sangare ale ka sɛbɛnni don bon jabatɛ indépendant an bɛ to kɔnɔ ale tɛgɛ don umaru bari nin y'a ka sɛbɛn ye umaru bari ko kangari da ka fisa wuli ka bɔ n dɔgɔ kan ye minisiri min bɛ kiiriko kunna mahamadu kasoge ah. ne yɛrɛ kelen terikɛ mahamadu kasoge mahamadu kasoge a ye tabali gosi ka kangari da magistratw ye han hmm. i ko i terikɛ wa oui c'est mon ami o daminɛna tuma jumɛn eh a mɛnna ah a walawala n ye dɛ il est de Kati c'est mon bon grand frère de Kati oh katika tɛ ya n kɔrɔkɛ don hakili la c'est mon ami hakili la i ka kalo duuru janjo kɔnɔ ah. i n'a ye ɲɔgɔn ye

n kɔrɔkɛ don ɔhɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko fɛn min ye mamadu kasoge ye mamadu kasoge i bɛ se k'a fɔ a man di i ye nka k'a fɔ cɛ duman tɛ ko sariyatigi tɛ ah. i na nkalon tigɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni tɛmɛna mm. o tɛmɛna koyi mm. nka fɛn min kɔni ye mamadu kasoge ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu n'a b'o la an ka jamana kɔnɔ o dogolen tɛ a yɛrɛ labanna ni ka kominike kɛ kominike min n'a sɛbɛkɔrɔ jɛyara ah. o ye maaw to u tɛgɛ f'a la sabula a kan ka min fɔ ah. a n'a kan ka min kɛ waati min na a y'o de kɛ sɛbɛnnikɛla ko minisiriya tɛ suyɔrɔ koyi ko min ka di jamanadenw ye tilennenya ani sariya kɔnɔna na n'i y'o kɛ bɛɛ baara bɛɛ lajɛlen b'i dafa sɛbɛnnikɛla ko a ye kominike sɛbɛn hmm. kunun ko kominike in jarona a ye kangari da majisaraw ye eh. k'a y'a kɔlɔsi k'a fɔ majisara dɔw bɛ yen olu bi to ka bɔ ka kuma rezo sosiyo kan wala ka to ka bɔ ka kuma pɛrɛsi sanfɛla na ah. k'u bi ko minnu kɛ an'u bi kuma minnu fɔ Ɔhɔn. ko a ni majisaraya sariya tɛ taa I n'a fɔ- o kuma aa i n'a fɔ jɔni jɔni aa Eh, i b'o fɔ n ye dɛ i n'a fɔ aa ɛ, tɔgɔ ma sɛbɛn yan dɛ e yɛrɛ Ah. ko sisan ko n ka to sɛbɛn kɔ Ɔɔ, il n'y a pas de nom ici. o tuma mais tu veux me créer des problèmes encore a fɔ n ye a fɔ n ye mais tu tu veux me créer encore des problèmes fɔ tan fɔ tan ah tɛmɛni ye ɛ ɛ kulotigɛ tɛ fali sɔmi ya tɛmɛni ye tɔgɔ bɛ fɔ tɛmɛni ye tɔgɔ bɛ fɔ ne bɛ ka tɔgɔ dɔ de mɛn tu veux que je sois objet d'un mandat eh, d'amener tɛmɛni ye un nouveau mandat d'amener tile gannen don i t'a fɔ safurulayi tile gannen don ça c'est quoi ça tɛmɛni ye tɛmɛni ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye minisiri ye ah. a y'o kangari da o tuma mm. ale bi min laɲini o de ye k'a fɔ majisiraw olu man kan tɛ ka fili sabula jamana kun tilenna ani jamana bonya n'a karama ah, b'olu de ah, bolo ah, n'u ye fiɲɛ kɛ n'u tora ka bɔ ka kuma reseaux sociaux kan cogo min ka d'u ye a laban hali n'a u m'a lawuli a kama fiɲɛ dɔ bɛna y'u ka kuma na min bɛ kiri lagosi min bɛ kiri kɛso yɛrɛ lagosi a bɛ mayisara bɛɛ lagosi o tuma mm. ale bɛ min laɲini a ko fɛn min ye mayisaraw ye loi min bɛ yen n'o ye loi numéro 02 054 du 16 décembre 2022 mamadu kasoge ko o bɛ kuma mayisaraw ka hakɛw kan u ka jɔyɔrɔ an'u ka kan ka min kɛ u man ka min kɛ ko mayisaraw hakili ka t'o la u kana ɲinɛ dɛ olu de ye sariyatigi ye u kana fili fiyewu sabula n'u filila fili in bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye jamanadenw ye u bɛna ko kɛ min ka jugu ni mayisara yɛrɛw ta ye sabula ni polisiw ye fe jeni ni polisiw ye fe jeni ka baara jugu kɛ ɛ an bɛ taa boli sens interdit fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bi circulation na ah. ni polisiw ko ko maa si kana feu respecter olu yɛrɛ ah. b'a jeni ah. anw tɛna boli sens interdit fɛ wa eh, o tuma ale bi min ɲini majisiraw fɛ u hakili ka to a la majisiraw n'u m'a mɛn u ka eh, u ka baarakɛ yɔrɔ min bɛ yen n'o y'u ka kɔlɔsili yɔrɔ ye inspection des services judiciaires ani direction nationale de la justice o tuma k'a bi kibaruya da olu tulo kan u ka kɔlɔsili kɛ ni majisira min ye sariya sɔsɔ a ka da ale tulo kan sɛbɛnnikɛla ko ah. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mamadu kasoge a ka bɔli ka kuma mm. a ko juguya tɛ koyi mm, mm, a bɛ min ɲini o de ye majisira bonya ni birifini min b'u kan o ka to u kan majisira ka bonya an ka jamana kɔnɔ u ka lakana sabula an bɛ don min na ko bi n'i y'a mɛn mali ah. a jɔsen belebeleba dɔ ye kiri de ye wa kiri tɛ sabati fiyewu ah. fo jamanadenw ka majisiraw bonya respectez les magistrats hein

ala k'a latigɛ ye subahanallahi i da bɛ jala la ɛ i tɛ dɔgɔni ɲuman ye i tɛ dɔgɔni ɲuman ye i da bɛ jala la non je vais prendre un bon avocat i ye kelen kɛ ka ban je te conseille i b'a dɔn non non a ɲɛfɔ n ye non comme tu veux savoir mais mais avocat bɛ sɔrɔ sa Maître Cheikh Oumar Konare bɛ yen i bɛ fɛn min sidɔn k'i k'a ɲɛfɔ n ye dɔrɔn bon Maître Cheikh Oumar Konare bɛ yen c'est un excellent avocat i da bɛ jala la Maître Amadou Bɔgɔba Jalo il est là-bas eh, n'i da bɛ jala la Maître Mamadou Kamara Maître Alassane Diop i da bɛ jala la n'i t'a ɲɛfɔ an ye tɛmɛ n'i ka sɛbɛn ye e ye fɛn min kɛ ka ban k'i k'a ɲɛfɔ an ye comme tu veux savoir i bɛ dɛsɛ k'o fɔ an ye comme tu veux savoir o tuma a to yen sɛbɛnnikɛla ko Ala k'an kisi tu veux plus savoir ala k'an kisi tu n'es plus curieux tɛmɛ n'a ye n'o tɛ n'i ni procureur ture ye ɲɔgɔn ye sisan ah. i b'a sidɔn ah. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ah. fɛn min kɔni ye yɛlɛma ye n'o kɛra hmm. fɛn min kɔni ye eh, jamana ye a kanu ani jamana bonya majisiraw ka kɔɔri bonya ni jamanaden bɛɛ lajɛlen y'o tɔbɔtɔ o bɛ kɛ sababu ye jamana ka sankɔrɔta majisiraw yɛrɛ ka lafiya u ka baara la bonya ni tanga ni karama min ka kan an b'o de ɲini o ka da majisiraw kan kunnafoni filɛ nin ye Aa. an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ umaru bari nin y'a ka sɛbɛn ye kuma ka ɲi an ka taa dɛgɛ min bon jabate ne bɛ n tɛgɛ don A don. n bi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvel horizon O don. fasiriba n'o ye dɛnba kɔnte ye Mm. nin y'a ka sɛbɛn ye A ko di? dɛnba kɔnte ko Mm. sugubulon belebele dɔ tara ni k'a di dɔ a ma ma Mm. seyidu kulubali CIRA seyidu Ahan. conseil des ministres Mm. min kɛra février kalo tile fila san ba fila ni mugan ani fila Mm. o kɔni ye baara in kɛ Ahan. sefa wari miliyɔn kɛmɛ seegin mm. bi wɔɔrɔ ni saba mm. takisi sen t'o la mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ baara min n'a dira a ma mm. fɛn min kɔni ye société bureau conseil ingénierie de recherche appliquée CIRA SA uh-huh. fɛn min kɔni ye sugubulon ye a tara k'a di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sugubulon in bɛ tali kɛ min na mm. o de ye fɛn min ye kɔlɔsili ye mm. kɔlɔsili min bɛna kɛ baara minnu bɛna kɛ n'o ye voirie urbaine ye sira minnu bɛna dilan ani fɛn min ye kungo kɔnɔ sira minnu bɛ dilan sirababilenninw mm. ani fɛn min ye sɛnɛkɛfɛnw olu bɛ mara yɔrɔ min na ani fɛn min ye kuranbon dɔw olu dɔw kan ka sigi min bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye bayɛlɛmali ye sɛnɛ ka se ka kɛ yɔrɔ dɔw kan ka labɛn min bɛ kɛ sababu ye k'a daminɛ bamakɔ zancɛbugu gunjali san pedro o siraw olu kan ka dilan sɛbɛnnikɛla ko sira dilani ko tɛ koyi nka ka sira dilani kɔlɔsi entreprise min bɛ n'a b'o baara kɛ o de ye sira ye jamana gouvernement a ye kominike kɛ min y'a jira k'a fɔ sugubulo tara ka di sira ma sira tigi o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye seyidu kulubali ye mouvement bɛnkan politikimaa don bi sabula a kanbɔlen bɛ jamanakuntigiya nɔfɛ kandida don nin kuma in fɔ hmm. maa caman bɛ minnu ye jamana politikimaaw ye minnu ye jamanadenw ye n'o ye kɔlɔsilikɛlaw ye hmm. olu de y'u yɛrɛla ɲininka hmm. yala asimi goyita a ka sugubulo ta a ka guvɛrɛnɛma ka di sira seyidu ma yala o bɛ mun jira a b'a jira k'a fɔ yala asimi goyita ka kandida o de bɛna kɛ sira seyidu ye wa ɛ politikimaaw bɛ kalikili la o sɛbɛnnikɛla ko o ɲininkali bɛɛ ah. nka fɛn min kɔni jɛlen bɛ mm. fɛn min ye sira ye cakɛda don min n'a bɛ deli ka nin baaraw kɛ kɔrɔlen wa sugubulon min n'a kɛra mm. a bɛ deli ka nin sugubulon ɲɔgɔnna ta a bɛ sugubulon kɛ minnu ka bon ni nin ye nka maa caman de b'i yɛrɛla ɲininka sen in ta min dilen filɛ a ma nin ye ah. mun b'a jukɔrɔ a bɛ mun banna sabula maa caman y'a jira k'a fɔ fanga kɔrɔ ah. n'o ye ibrahim bubakari keyita tile a ye fɛn caman sɔrɔ la n'o ye baara caman kɛ fɔ dɔw yɛrɛ kɔni ye dunduguma kuma fɔ ah. k'a fɔ fɛn min kɔni ye bɛnkan dɔ ye o b'a ni karimu keyita cɛ n'o ye ah. perezidan denkɛ ye eh. wala o b'a ni IBK somaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛfɛ kumaw de ye mm. nka min kɔni sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ nin sugubulo in kɔni talen bɛ ni ka d'a ma wa u ko min ma consultation restreinte ah. o de ye ka maa damadɔ lajɛ minnu bɛ se ka baara in kɛ aw ka na u ka sɔngɔ fɔ ni min sera a la o k'a ta sɛbɛnnikɛla ko sira seyidu a bɛ baara in dɔn kosɛbɛ mm. a danaya b'a la Hali. nka min kɔni bɛna kɛ gɛlɛya ye ko in na o ye politiki baara min n'a y'o daminɛ Ɔhɔ. jamana faamaw n'u m'u cogo dɔn a laban jamanadenw b'a miiri k'a fɔ Ah. o tuma u b'a fɛ ka eh, eh, fiɲɛbɔda de d'ale ma Aha. wala ale bɛna k'u ka kandida ye Ah. o dun o bɛna ni gɛlɛya caman ye Kosɛbɛ. kunnafoni bɛ nin ye Naamu. an ye min zalo ka bɔ nouvel horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Diɲɛ sɔrɔ an ka tigɛ don soir de Bamako fasiriba n'o ye Umar Ongoyiba baro kolontigi a ko hali bi e birama e ture ture min ye kunnafonidila birama ture ka saya e jɔnnisodo hali bi an ka maana ɛ saya yɛrɛ ɛ tununi wa saya aa ɛ sɛbɛ lajɛ ka ɲɛ dɛ disparition ou bien mort birama est mort après avoir été torturé ee ee ne ka sɛbɛnni t'o ye dɛ ee ee ee o ye- o ye saya ye Georges Seydou Ɔhɔ.
fasiriba ko Aha. a ko jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen Mm. n'o ye Reporters sans frontières ye Mhm. olu ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ Mm. sɛgɛsɛgɛli min kɛra Birama kan Mhm. Georges Seydou a jaabi u y'a bɔ kunun kankala Mhm. u y'a yira k'a fɔ u ye maa caman ɲininka Mm. maa minnu b'u kale ni ka tigɛ a kan Ɔhɔ. min kɛra Birama la u bɛ se ka min don a ko la Ah. u y'o da diɲɛ maa tulo kan Ɔhɔ. u ko Mm. an bɛ don min na ko bi birama kɔni a tɛ diɲɛ na Mm. fasiriba ko a ko min ye birama ture ye a dankɛnɛmana k'a sara ɛ eh, min sɛbɛnnen b'a ɲɛ kɔrɔ an b'o de kalan dɛ eh. fasiriba ko a balana de ah. jan sedu mhm. min ye umaru baru kolontigi umaru ɔngoyiba ɔngoyiba a y'a yira k'a fɔ nin sɛgɛsɛgɛli min kɛra mm. a k'o tarafa tan ni tori tigɛ don jan sedu maa minnu ɲininkara mm. min ye sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la u bɛ dɔ dɔn a ko la mhm. jan sedu u y'a yira k'a fɔ k'u b'u kale mm. min ye san 2016 birama ture min ye journal Sphinx ale sɛbɛnnikɛla don jan mhm. sedu o kuma k'u y'a minɛ Hmm. u y'a minɛ hmm. maa minnu y'a minɛ finitigilakaw don jan sedu k'a taara yɔrɔ min na ko nkalon tɛ min na hmm. o de ye min kɔni ye sécurité d'état sécurité d'état a don in kama maa min ye o ɲɛmaaba ye général Moussa Jawara mm -hmm. fasiriba ko mm -hmm. a ko siga kɔni tɛ min na ko Birama taara sécurité d'état la mm -hmm. jan sedu k'a talen uh -huh. u y'a ɲininka mm -hmm. ni k'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ mm -hmm. ni ka ba dɛbɛ cili d'a kan uh -huh. don o don min ɲininkali o bɛ taa ka Birama sɛgɛrɛ mm -hmm. fasiriba ko mm. maa dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale b'i kal'a kan min ye chambre 7 ye ko mm. birama donn'o kɔnɔ mm. fasiriba ko a ko min kɔni birama ye don dɔw y'a labɔ ni ka birama ba dɛbɛ ci fo ka nkalon b'a da Mm-hmm. a ko o don in kama mm-hmm. min ye basi kɛnɛ kɔni bɛ birama fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mm-hmm. maa minnu y'a ye ni ka seereya k'o kan a k'u tilali birama cili la u y'a ta tuguni ni ka taa bila a ka kasobon kɔnɔna la a ko o don de ko birama ye diɲɛ to cili min kɛra la ko ma ko a la fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na min ye birama ye a kɛlen kɔ ka diɲɛ to jan sedu o kuma k'u ye birama meleke dɛbɛn dɔ la ni k'a bila pick-up jɛman dɔ kɔnɔ o pick-up jɛman in jan sedu ni ka bɔ n'a ye sécurité d'état da fɛ ni ka taa n'a ye umaru ɔngoyiba ka sɛbɛnni don dɛ e ka sɛbɛnni tɛ ne ka sɛbɛnni tɛ n tuloma jɔlen don u taara n'a ye min u taara ni birama ye mhm. a na kɛ n'u taara n'a ye sutarali yɔrɔ la mhm. jan sedu u taara n'a ye yɔrɔ kelen min na o ma sɛbɛn mhm. fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na birama ye ba dɛbɛ cili min kɛra la don min na jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ n'o ye kaco ye karimu keta k'o tun bɛ yen ko seereya kɔnɔna la u y'a ci don min na n'a ma bɔ o cili yɛrɛ jogini da la dɛ k'o don ko kaco tun bɛ yen Sécurité d'Etat la. Sécurité d'Etat la. Ɔhɔ. fasiriba ko mhm. a ko siga kɔni tɛ min na mhm. maa minnu ɲininkara mhm. u ko ko k'olu tɔgɔ to dibi la a dɔw fatura dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ jan sedu min ye Reporters sans frontières maaw ko o kuma ko ɲininkali min sɛgɛsɛgɛli min kɛra nin ko in na k'a bɛɛ ye tiɲɛ ye tiɲɛ lakikaw ye minnu b'a ko ɲɛdɔn a mm-hmm. kɛra minnu ɲɛna mm-hmm. tiɲɛ tɛ min kɔfɛ k'olu y'o de sɛgɛsɛgɛli kɛ k'o jaabi di jamanadenw ma mm-hmm. fasiriba ko min ye mali justice ye n'o ye mali kiritigɛlaw ye mm. o tuma ko wele de bɛ bila olu ma hali bi min ye burama ko ye mm. u k'a sɛgɛsɛgɛliw kɛ maa min ni maa minnu nɔ bɛ burama tununi ko la u ka se k'o tiɲɛ n'o nkalon bange k'o da jamanadenw tulo kan ko n'o tɛ burama ture mm. ɛ k'a ye diɲɛ to kabini 2016 an bɛ 2022 la Mami. Po, po, Mami, ma, mami. Tɛ san wɔɔrɔ ye. Eh, san wɔɔrɔ. Oui, ça vaut 6 ans. Ah, e dɔ kɛra sa dɛ.
Eh, kunnafonidila bɛɛ y'i seko kɛ Burama ko la. Don o don bɛɛ bɛ ka kuma. A ye Burama ɲini k'a d'a ma. Ɔhɔ. A ne ni man kan, a y'a ɲini. A ja ɲɛ de ye nin ye. A y'a ɲini, a y'a ɲini.
Eh, n'a ko bɛ tan. A filɛ dɛ. ala ka hinɛ yarabi umaru ongoiba mhm. nin y'ale ka sɛbɛnni ye an ye min bɔ soir de bamako kɔnɔ a ka bi bɔli don wa Jabate ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui naamu fasiriba n'o ye Usumani Karimu Kulubali ye nin y'a ka sɛbɛn ye Yusu ko di ayi El Hadji AB Haidara nin y'a ka sɛbɛn ye El Hadji AB Haidara ko a ko an ka taa INPS la INPS a ɲɛmaa kura o de ye Usumani Karimu Kulubali ye Usumani Karimu Kulubali cɛ ŋana don mm. maa min bɛ n'a bilara yɔrɔ in na a bɛ baara in ɲɛdɔn wa a nalen fɛn min ye INPS ye k'a y'a furali daminɛ muso dɔ bɛ yen mm. muso ŋana don sabula fɛn min ye muso in ye mm. i tɛ miiri diɲɛ kojugu fɛn o fɛn na ani diɲɛ namara a n'a karata kurutukurutu ko fɛn o fɛn na n'a tɔgɔ t'o la a tɔgɔ de madamu gɔlifa fatumata tarawele fatumata tarawele jɔyɔrɔ min n'a tun b'o la o ye conseillère mm. min bilalen bɛ directeur général kɛrɛfɛ a ka baara ɲɛsinnen bɛ min ma ah. o ye maaw bilali jɔyɔrɔ la ressources humaines ah. ani agence comptable nin bɛɛ de tun b'a kelen bolo ah. sɛbɛnnikɛla ko mm. directeur kura nalen a ye note de service bɔ k'a gulon février kalo tile fila o ye kunu eh, kunasinikɔ ye kuma min n'a fɔra o de ye k'a fɔ jɛnɛba a wulila ka bɔ a nɔ la kab'a fɔra jɛnɛba wulila a i b'a fɔ eh, eh, ji bɔnna jɛnɛba kan nka eh, baarakɛlaw ah. ani fɛn min ye baarakɛ yɔrɔw ye sɛrivisi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ INPS la ah. aw bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ ah. sabula fɛn min ye muso in ye a don jɔyɔrɔ min tun b'a la fɛn min ye musoba ŋana don ŋanama ŋanama hmm. a da bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la ko bɛɛ b'a kelen bolo ni jɛnɛba ko ku e ko bananku i bɛ taa kɛnɛma walima a bɛ sina ka i ka kariyɛri a bɛ k'i ka kariyɛri kase a bɛ se k'i mite k'e bɔ garidiyɛnya la k'i kɛ

sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kunnafoni ye a cɛruna dɔɔni dɔɔni tellement que maaw bɛ siran jɛnɛba ye a ma se ka fɔ a ye koyi n'a bɛnalen mɔgɔw b'a fɔ fɛn bɛɛ b'i da don bara bɛɛ b'i da don bara kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko sabula jɛnɛba kɔni diretɛri fɛn o fɛn tɛmɛna jɛnɛba kɔni a y'a bolo meleke a bɛɛ lajɛlen ngɔnɔ na k'u kunkolo minɛ k'u kunkolo don a kaman kɔrɔ conseillère spéciale jɛnɛba wa fatumata fatumata ah, jɛnɛba in ka di da kɔnɔ dɛ ee n da de filila koyi ah. fatumata don madamu gɔlifa fatumata tarawele ah. fatim sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye fatumata tarawele ye a y'a bɛɛ lajɛlen minɛ k'u kunkolo don a kaman kɔrɔ ah. sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni y'a sago ye a y'o kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wa o dɔrɔn tɛ koyi marché o marché bi kɛ fɛn min kɔni ye fatumata tarawele ye a da b'a bɛɛ lajɛlen la a wuli ka jɔ n'a cɛsiri a ka di maa min ka d'a ye a bɛ d'o de ma maa min man d'a ye a bɛ bɔs'o ma fɛn min ye laban in na dɔ tun bɛ da la yen o kun tɛ dɔwɛrɛ la bazɛn feere kɔ fɛn min kɔni ye wakisi bila o tun b'o feere a don dɔ a y'o wele ka na e bɛ mun na yan wakisi dɔ di yan ah. sɛbɛnnikɛla ko o kɔni nana ka na teriya sira t'a fɛ ah, ah. o yɔrɔnin bɛɛ mm. a sina ka sugubulo marché dɔ dilan ka d'o ma ten kalo kalo miliyɔn duuru k'o ka na to ka na te ni sukaro di eh, baarakɛyɔrɔ la te ni sukaro miliyɔn duuru kalo kalo san kɔnɔ soixante miliyɔn ka sin k'o kɔntara siɲɛ ka d'o ma
INPS la INPS la
e nin fatumata tarawele in bɛ ko kunna in koyi mm, mm, la mm, hawla la hawla ee bɛɛ ko madame golfa sɛbɛnnikɛla ko madamu golfa fatumata tarawele musoba ŋana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye o n'a ɲɔgɔnna camanba den de bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko maa caman yɛrɛ b'i yɛrɛ la ɲininka yala fɛn min ye madamu gɔlifa fatumata tarawele ye a bolo dalen bɛ mun kan a jigi dalen bɛ mun kan sɛbɛnnikɛla ko maa caman b'o ɲininkali kɛ nka min kɔni jɛlen bɛ directeur kura min nalen bɛ n'o ye usumani karimu kulubali ye o labɛnnen nalen don mm. sabula cɛ labɛnnen cɛ lasɔminen o bɛ fara cɛ labɛnnenw kan ale nalen taabolo jugu fɛn fɛn bɛ yen a bɛ k'a bɛɛ lajɛlen fu siri a dan na kelen kelen yala waati laban in na a kɛlen ka fɛn min ye gɛrɛndɛ ye k'o daminɛ dɔw kun ko k'u b'a tɔgɔ tiɲɛ journaliw la u kun ye kumakunda caman fɔli daminɛ a ma Aha. ko a- a tɛ baara in dɔn dɛ Ah. a donsen n'a bɔsen a bɛɛ nkalon Han. maa min bilara nin baara in na a b'a la san ba yirika A filɛ dɛ. sɛbɛnnikɛla ko a bɛ fɛn caman dɔn a la san bi i ye san bi kɔ sɔrɔ fɛn o fɛn na Aha. i b'o dɔn Ɛ, o tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko O de ye. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Aha. fɛn min ye usumani karimu kulubali ye Naamu. a bilara jɔyɔrɔ min na a b'a ɲɛdɔn Aha. waati laban in na minisiri yɛrɛ n'o ye kɛnɛya minisiri ye O don. madamu jɛminatu sangare ale yɛrɛ taara ka réunion kɛ réunion kɔfɛ baara tun bɛ ka kɛ cogo min na gɛlɛya min bɛ INPS kɔnɔ o ɲɛfɔra a ye o ɲɛfɔla a ye a ye ordre di directeur ma baara o baara kan ka kɛ pour que INPS ka lajɛya carte blanche n ye yamaruya d'i ma wa minisiri kɛ k'a kɔ don o yɔrɔnin bɛɛ a ye madamu madamu gɔlifa fatumata tarawele a y'a ka note de service gulon k'a rétrogradé ka segin n'a ye kɔfɛ min dɔnniya t'a la jɔyɔrɔ min t'a la a kun bilalen b'o la o y'a lasegin kɔfɛ Awɔ. U y'a bila min? Ɛ eh, ɛ eh, ɛ eh, u u ma taa bila bureau jalanin dɔ kɔnɔ yan. Aa o ye ka bɔ sebe sanfɛ ka jigin kɔlɔn kɔnɔ sisan. A tɛ foyi ɲɛnabɔ bilen. jɔyɔrɔ foyi t'a bolo bilen a ye ŋanamu ŋanamu ni kurutukurutu fɛn o fɛn kɛ ah. a da ye kɔrɔlenw ye kura wɛrɛ tɛ sɔrɔ a fɛ bilen ah. kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ alu badara hayidara ale de y'a sɛbɛn a bɛ an b'a fo ani sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen mhm. jɔn sedu an bɛ bi ta bila yan waati ale tɛnkunna mhm. an bɛ taa juma la Ko jabate waati tɛnkunna juma ta heure sera an bɛ foli ni tanuni di dankɔrɔba ma n'o ye laji bɛɲɛ ɲare ye zenith air an bɛ foli d'a ma fɛn min ye a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen